Adabadwira ku mudzi wa Betelehemu m'dziko la Yudeya. Pa nthawi imeneyo Herode anali mfumu ya dzikolo. Yesu atabadwa, akatswiri ena a nyenyezi adadza ku Yerusalemu kuchokera kumvuma. Iwowa anali kufunsana kuti, Ali kuti Mwana amene wabadwa kuti akhale Mfumu ya Ayuda? Tidaona nyenyezi yake kumvuma, ndipo tabwera kudzampembedza. Mfumu Herode atamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo anthu ena onse a mu Yerusalemu adavutika naye pamodzi. Tsono iye adasonkhanitsa akulu a ansembe onse ndi aphunzitsi onse a malamulo a Mose. Adawafunsa kuti, Kodi mfumu yolonjezedwa ija idzabadwira kuti? Iwo adati, Ku Betelehemu, mudzi wa ku Yudeya, pakuti mneneri adalemba kuti. Iwe Betelehemu wa m'dziko la Yuda, sindiwe wamng'ono konse pakati pa akulu olamulira Yuda, pakuti kwa iwe kudzachokera amene adzaweta anthu anga Aisraele ngati m'busa. Pamenepo Herode adawaitanira paseri akatswiri a nyenyezi aja, nawafunsa za nthawi yeniyeni imene adaona nyenyeziyo. Ndipo adawatumiza ku Betelehemu, nawauza kuti, Pitani, Kafunsitseni za mwanayo. Mukam'peza mudzandidziwitse kuti inenso ndipite kukam'pembedza. Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka, ndipo nyenyezi ija imene idaoneka kumvuma

chaka cha epifania ni chaka cha kudzionetsa kwa ambuye yesu kudzionetsa kwa ambuye yesu ngati nyale yowunikira wanthu wokhala mu mdima ndiye ngati yesu khristu ni nyale utanthauza kuti ife tifunika umulondo umulondola tifunika otani tifunika otani ehe umulondola pa chingerezi ulondola akamba kuti uchita chani ufolo ufollowinga ufollowings ufolo

ehe tikhale pansi lomba ndiye ife amene tifunika otsatira mtsogoleri wathu ni yesu khristu mtsogoleri wathu ndani mtsogoleri wathu ndani mtsogoleri wathu ni yesu khristu ndawa ndiye nyale ndiye ndani younikira vanthu ali mu mdima younikira yani Ehe. ndiye tsopano yesu khristu iye zimene alufuna kuti ife tizichite ngati tifuna timtsatire akuti tifunika tikhale vanthu vachikondi tikhale vanthu otani choyamba chachiwiri tikhale vanthu wogawana zimene tili nazo vanthu wotani yes lomba panali mudzi wina mmudzi uyu kunalibe madzi ndiye poti kunalibe madzi chimene anaganiza nchakuti ayese ofunafuna madzi uyesa ofunafuna madzi madzi anatani anasowa ndiye tsopano e, poyesa oyendayenda nukumanaso niwenaso kuti aa ine niludziwa kumene kuli madzi tere ngati mufuna mutume munthu apite akakufunireni madzi mungolowa zatchire tere kumwe uku muzikalondola kanjira kowandawanda madzi muyape muyapeze ndiye akuti titumeyani ndiye wina woyamba nakuti tumanine tumanine dzina lake anali ndani dzina lake anali msonda anali ndani anali ndani msonda anapita ukaona penali madzi upita kuja madzi anayape ndiye atayapeza madzi anayamboganiza kuti mm, lomba nikabwerera nikakawauza onse vaja kuti nayapeza madzi akabwera ozamwa madzi pamwe apa sindiye kuti madzi yonse azatha ndiye kuti ine ningokhala kunkuno ine sinizayenda nizangokhala chabe kwameneku kwameneko nikazimwa neka manzi ndiye enze msonda uyu nokhala yekha wakhala nudabwa kuti khalekhale kwabwera nyama ndiye nyama zina mwa nyama zimene zinabwera ku ukamwa madzi panalinso mkango mikango ikuti hu mulungu ndiwe wachifundo watipatsa madzi ni nyama yomwe nayonso nyama ilulephera othawa msonda lomba nthavira kuti mulungu wanga wampulumutse akupulumutse bwanji mulungu kaili iwe wachita umbo umbombo ulibe ufuna upita ukagawana nawo madzi anzako basi nyama zija zinangomugwira msonda numudya ndiye kunali kutha kwake vanthu waja anali uyembeke anali uyembekeza kuti nanga pasali ubwera tiyeni titume wina uyu wina umene anatuma dzina lake mumdziwa simu ni hamusonda ndani dzina lomba hamusonda kuti ine nithamange nipite nkaone pali ma madzi ndiye anathamanga speed 90 kilomita pe awa 90 kilomita mpaka nanakapeza pali ma madzi lomba atayapeza madzi iye hamsonda akuti aa ine nikamwa madzi nanenso mwina nikhozodyedwa mmene wadyewera msonda ine ningothamanga ni madzi yomwe nsamwe nsamweko anayambothamanga uyambobwerera kuti akauza anzake lomba kaili anali ni ludzu alijomwako madzi kuti azizirike mtima wake ludzu ithe nikugwa panjira nufe nufenta ndimo mmene anafe anafera akuti lomba tatuma woyamba ali jobwera wachiwiri ali jobwera ni bwanji akuti "Ah, amwina nidyera va vanthu akhalirira komweko Ah, lomba tituma yani akuti tiyeni titume banda banda eh? lomba anatuma yani anatuma yani banda ndi anamtuma lomba banda pitako kaone ndiwe banda anathamanga nayenso 90 kilomita pe awa 90 kilomita pe awa mpaka ukafika kuja madzi nuyapeza nupeza kuti a, amsonda wadyedwa ahamsonda wafa chabe alibe udyedwa koma anafa ni ludzu ndiye iye akuti aa ntungeko madzi nimweko anamwa atamwa mpomwe anambo lombo thamango pita ukauza anza anzake anakafika nanga awa wena nchatati uyu wina anadyewa koma uyu wina wafera panjira chifukwa anali ni ludzu akuti iye anauza anzake tiyeni tsopano mukaone kumene kuli madzi madzi nayape nayapeza ndiye anapita kumene kunali madzi ndiye popita yonse gulu la mudzija inayambolondola lomba popita kumadzi

nafenso chaka cha epifaniya chirutiphunzitsa zimenezo kuti ife pomwe eh, yesu khristu anabwera pa dziko lapansi anabwera kuti atithandize ife osati ife tokha atithandize ife kuti timudziwe atigawireko madalitso wake komanso ife tigawirekonso wena monga mmene anachitira banda iye atamu, atapeza madzi anamwako nubwerero kauza anza anzake osati ayi nampeza yesu ah, nanga suzatengako anzako pita, popita ku chechi ah, iyayi wayekha wayekha njoka siyenda ni mwana nimwe tunjoka imwe ngati ndimwe liti tunjoka mufunika pobwera ku chechi mtenge anza anzanu komanso osati wapita ku chechi wena tili monga bakha kotero kuti e, tabwera ku chechi tapemphera koma mmalo mwakuti tikhale woyera sitiyeranso tikabwerera ku nyumba ti- ngati ndise wamwano tikapitiriza ni mwa mwano ngati ndise akawalala tetingo nikachoka pano nkabwerera ku nyumba nkaziba nshawa twakawalala twansha twanshawa wena tili kuno ku chechi tikachoka kuno ku chechi tikabwerera mmalo mwakuti tikakhale womvera makolo makolo atitume gigwa ina kankolomino gi gi gi ndiye kuti upemphera sikuti nat- sikunatithandize takumana ni yesu khristu wamoyo mmalo mwakuti atiwonetse kuwala kwake ife talephe talephera kuti tionetse kuwala kwa wena koma ife tifunika kukhala monga mmene anachitira banda kuti tikabwera ku chechi tapemphera talandira ukaristiya ndiye kuti tibwerera ku nyumba wanthu achito kamba kuti kamwana kanasinthika yaka kanali ku chechi onani mmene kalili ndewo kanaleka mwano kanaleka uyendayenda kanaleka nikomvera kogwira ntchito tili tense nzimenezo zimene atiuza lomba mu uthenga wabwino pomwe amagi akummawa anaona nyenyezi iwo anakamba kuti tiilondo tiilondole nyenyezi anamboilondola nu anapeza yani itawasowa anapeza ya anapeza herode muiwala bwanji anapeza herode herode atakumana naye amuuza kuti ise tuufunafuna kumene wabadwira mpulumutsi herode anati ndipo nasangalala kwambiri ndiye mmene anakambira eh? anakamba kuti bwa anakwiya herode iye mu mtima mwake chinamuwa chinamuwawa umva kuti yesu wabadwa koma waja akatswiri wolondola nyenyezi sanasiye ulondola kuli yesu Ana- anapitiriza ufunafuna mpaka na nyenyezi ija naonekanso ili yowala nuwaperekeza ukafika kumene kunabadwira ndani yesu ndipo atafika kuja anapereka mphatso zawo phunziro limene akutiuza ife nilakuti pomwe tili ulondola yesu nthawi zina timakumana ni zopingasa zotipanga ife kuti tibwerere mbuyo mkamachita maphunziro wena uwauzako kuti "Ah, imwe mkalandira ubatizo chaka chamawa upeza makolo ndiwo ayambira Ah, abambo tere mwana wataya mtima apa tere apa tere ndiye kuti akajoyina iyina chechi nupemphera aleke mwamkhumudwitsa mwana ndawa analuyembekezera ubatizo nakonso ti nzedi la ine mwana "Mm, nde naleka upemphera naleka naleka ndiye kuti wakumana ni herode iwe amene ali ufuna kukupanga kuti iwe ulephere ulondola yani yesu iwe ufunika ulimbika zivute zitani pa maphunziro akamba kuti kuli maphunziro mwana azifika msanga msa msanga msanga ukaphunzira akakamba kuti vana akumane tifuna ti, e, tiimbe nyimbo vana msanga msanga apita kuti ku chechi tili tense lomba akuti anapereka mphatso zingati mphatso zingati mphatso zingati mphatso yoyamba inali mphatso yanji golide anapereka chani one two anapereka chani lubani nanga fili anapereka cha mule golide amene amavala golide ni waja banthu wochitako bwi wochitako bwino amene amape a, pa nthawi iyi ni waja ochokera ku mabanja ya chifumu amene analuvala golide ndiye yesu khristu anamperekera golide kusonyeza kuti yesu khristu ni mfumu yesu khristu ndani 1 ndipo anamperekera lubani lubani mmene ilili ngati mphepo sikuntha lubani mukayamba uitentha utsi wake upita straight kuti kumwamba kwa mulungu nkuoneka timafukiza kuti usonyeza kuti pano tilupereka nsembe ndipo nsembe ipite kwa yani utanthauza kuti yesu khristu ni wopereka nsembe kwa mulungu tili tense pothera akuti anapereka mure mure ni mafuta mafuta aya akuti analudzoka vanthu vakufa ndiye anapereka mafuta aya kusonyeza kuti yesu khristu adzafera vanthu wonse kuti alandire chipulumutso yesu khristu adzafera wanthu wonse kuti alandire chipulumutso yesu khristu adzatani ndiye tsopano ngati ife tilulondola yesu khristu amene iye ni kuwala kwa dziko lapansi ifenso umoyo wathu ukhale umoyo wa ulemerero umoyo wa ulemerero pogwira zintchito zabwino poonetsa makhalidwe yabwino poonetsa kuti ndife wake wa yesu khristu choyamba chachiwiri tikhale vanthu wokonda mapemphero vanthu wokonda chani vanthu wokonda chani ngati ni pasondo ndiye kuti mwana wa holi afunika kupezeka kuti mwana wa holi afunika kupezeka kuti komanso ngati yesu khristu anafera machimo yathu ndiye kuti ife machimo tifunika uyasi ni machimo yotani yomwe tifunika uyasiya manja machimo yomwe tifunika usiya utukwana tifunika usiya ubulana tifunika usiya kuba kupha kupha yayi wena ni mwetu mfiti ka eh? kupha yayi tumf- umfiti yayi ehe jelasi majelasi kuti mzanu akavalako kansapato kabwino basi imwe kukhoze ah, olavala kansapato ka- koma iye alibe ni nzeru zamwe mkalasi alibe nzeru jela jelasi majelasi yayi ehe wena ulesi ku chechi yayi umbombo umbombo wena akaona kuti aliko ni kachakudya ndiye kuti basi ni ukabisa safuna anzawo adye adyeko mm-hmm. upereka umboni wabodza lomba mwana wa mulungu amene alutsatira kuwala afunika kukhala ni makhalidwe yabwi yabwino makhalidwe yake yakhale yachiko yachikondi yakhale yachikondi yogwirizana ndi anzathu yoyanjana ndi anzathu yokhululukirana tiyeni tiwapemphe ambuye pa tsiku la lero kuti atitumizire mzimu wawo woyera wotithandiza ife kuti tikhale wanthu wotsatira yesu khristu kuwala kwa dziko lapansi ndipo yesu khristu atithandize ifenso kukhala wokonda anzathu wothandiza anzathu wogawana ni anzathu mulungu atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake amen